Ndine Brian Banda madzulo ano kukulandirani mpulogalamu inanso sabata ino ya The Hot Current. Pulogalamu imeneyi cholinga chake nkuti tidzilankhula pano momasuka pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika uh, mdziko muno. It's an editorial uh, program imene timayitana akuluakulu kuti abwere atilankhulire komanso tikambirane bwinobwino so whether you are in malawi and around the world kwina kulikonse kumene muli anzathu ku Nthalire uh, wairesi imene imaonedwanso ku Chikwawa ngakhale ku Mwanza uh, kulikonse kumene muli including our friends in salima Mwatilemekeza kwambiri. Tikufuna ndikuonetsereni a Ndevu za Mwayi. Tikulandireni a Ndevu za Mwayi. Tathokoza. Tikulandirenisoni a Chunga. Zikomo kwambiri. Takulandirani.
Kodi inu ndiye kuti dzina paja mdakana? eh? Ah, naivomeratu.
Oho. Naivomera.
Oho. Koma ine ndimaona kuti Kodi chala cha- cha- chala madziwa maina ena

Program iyi uh, ndi yofunika kwambiri and uh, we just returned this week kuchokera uh, ku Lilongwe and the, the, the, the response imene timalandira uh, timakumverani and somebody uh, very senior anakamba kuti even nkhani ya ma running mate ina, ina, ina, inalinso ndi bearing kwambiri uh, ndi program imene tiyambe ndiyo Yes, um,
Tinabweresa ngati kuti kusankha running mate tinakufanizira ngati kumenya penalty kuti ma presidential candidates amakhala ngati akumenya penalty. Mutha kuona kuti aliyense akumakhala ngati anakatenga kamene kaja ka analogy kamene kaja kuti kodi aphonya, achinya. So aah I think chimene timafuna kuti tizipanga moona mtima ndikuti ngati dziko tizitha kulankhulana nkunena choona. mmene chilili and a Banda muli apa and a Chunga muli apa sizophweka Mm. and ife sife anzeru kwambiri we continue to say this ifeyo sikuti mdziko mmene muli amalawi 21 22 or 23 million kuti anzeru kwambiri ndi ifeyo ayi sitinanenepo zimenezozo chimene chinachitika ndi chisomo chokuti mwina ife tidapeza mwayi kuti pali platform imene timatha kulankhulapo and zina zimene timalankhula zija timakhala kuti tachita consult kwambiri, kumbuyo kwathuku kuli consultation yambiri imene imachitika tisanabwere pano chifukwa timafuna tizizayankhula zinthu zokuti olo munthu atakuimisa panjapo nkukufunsani zimene mmayankhula pamene pajapa zija mmati bwanji uzitha kukhala ndi backing, uzitha kukhala ndi popondera pache kuti izi tinayankhula. titafufuza izi, izi, izi, izi. Nchifukwa chake muzaone kuti mwina nchifukwa chake mwina anthu ambiri amatha kuvomerezana nafe. But even amene savomerezana nafe sikuti ndikulakwika ayi. Brian in this country tidasankha kuti tizikhala ndi ufulu olankhula komanso kukhala ufulu osemphana maganizo. Umenewo ndi ufulu umene tidasankha. Kusemphana maganizo sikuyambana. People can differ in opinion koma cholinga chake mukamasiyanazi ndichokuti aliyense akuona ngati njira yakeyo ndiye yabwino yofuna kutukula dziko. Chimene timavomerezana ndichokuti dziko lathuli lilofunika tilitukulidwe tilimange ndithu one brick after another tiziika njwera kumamanga mwina the how part ndimene timangosiyana kodi tizilimanga bwanji so we differ. we consult kumakhala if- imala- timalandira even makalata from anonymous people telling us tatifufuzeni nkhani yakuti tatifufuzeni za- nkhani zakuti and ife sitimangopupuluma kungobweretsa nkhani chifukwa choti yatuluka kunjako timafuna kuti tifufuze bwinobwino tiyankhule zokhazokha zimene tikukhulupirira kuti izizi ndi zimene zikhoza kuthandiza kumanga dziko so mwina kungochitapo komenti pamene tidachitira uh, ku Lilongwe imene timakaona kalata Amene akufuna kukhala pa upresident amapereka makalata awo. Timagwira ntchito imeneyiyi mowona mtima ndipo ngati a Malawi akuvomereza ndi mmene timagwira ntchito ndiye kuti zimatipasa mangolomera kuti tikhoza kupangabe bwino. Ndiyamphamvu bwanji program iyi a Chunga.
Program iyi ndiyamphamvu chifukwa. umatu ukaona ngakhale manambala amene anthu amaonera programuyi and its not just amene akuonera live komanso anthu amene akupanga share after watching anthu ena analowa ndithu bizinesi yomangodula zimene tayankhula nkuma muzipanizi kumakhala timaklipi mumafora mwawo mmene amati kodi ndayimisa amati chani Ati- atinenatu akuti chakuti chakuti ena nkumakambirana Nda ndauzidwapo ineyo ndi akuluakulu a zipani kuti ah, sitinaionere program koma munakamba fundo yakuti yakuti tinaikambirana ku chipaniku taona kuti ah, we need to change somehow so we are playing a role ya watchdog chifukwa tu ifeyo ufulu umene tili nawo kuno tiziyamika Yes. ku Times tili ndi ufulu ma media station ena amafuna atayankhula chilungamo koma kuthekera kumeneko kulibe Adakuyankhiko, yes. kulibe kuthekera kumeneko tizinena we can proudly say kuti ife si kampani yonena kuti amatigwira pakhosi mm. kumbuyo kwa boma anayesapo mpakana kutitsekera malowa kutipezera zifukwa but somehow the spirit of Times Group mm. still rises mm. and for ifeyo tizayimabe pachoonadi chifukwa if there is nobody to stand and speak the things we speak ndiye kuti our democracy is meaningless ndipo the power of the media the power of the media will have been lost in the democratization process ya dziko lino so ine ndimaona kuti programu iyi njamphamvu tinene kuboma kuboma timayima- timayankhulako kwambiri chifukwa kumeneko mmakhala kunena kuti muli ndi misonkho ya malawi Yes. so you are responsible for the resources of this country and all we are saying is chonde chonde don't forget so pamafunika nthawi zina munthu wina azikukumbutsa o ino simulapezekapo kuti mwina muna- munatopa kwambiri Mumachita kuwauza mwina akazi anu kapena wina kumuuza kunena kuti chonde undigogodere 5 koloko chifukwa sindifuna kuchedwa that's our job our job njogogoda nkunena kuti a Chakwera akumeneko kumene a vice president ku kabinetiko ku parlamentiko chonde amalawi tikuno sizikuyenda that's our job iwo amene amatitenga kuti ife ngotingonyoza ndi akungolakwisa ena nkaona ngati kuti poti kamuzu uh, was the founder you know, wa kampani imeneyi ndiye kuti malawi congress party tati yalowa mboma ifeyo sitingayankhule china chilichonse ayi ndithu tele anaona kuti ah koma i think timangoanamizira ife when government is wrong uh, tapationa kuti government iku- ikuphonyesa timayankhula back to the opposition ifeyo po- pamene tikukamba za government sizimathandauza kuti tili ku opposition ayi Opposition nayonso ili ndi udindo mu democracy. Pamenenso mukuphonya ife timanena kuti ah apatu opposition you could have done better. Ndiye pena pake anthu amazasowa. Kukhala ngati ndi a Congress awo. Ah kumakhala ngati ah khala ngati a dpp awapatsa ndalama. Kumakhala ngati kuti continue guessing as we continue to do our job. palibe amene anganene kuti awa nja mcp okay Ayi- ayiyamba nkhani imeneyi Yeah. i think ngi- ngati inalipo nthawi imene ife ngati a times tinkadikira because mbuyo monsemu maboma amene amabwera amanena kuti ndifa mcp nde tinkanena kuti tizapanga prove bwanji kuti ife ndi independent media station Yeah. ambuye lolani kuti ife tili moyo mcp izakhale kupampando Kuti tidzachite proof. kuti anthu azaone kuti sitimayang'ana kala ya munthu amene wakhala pampando timayang'ana kumpandoko chifukwa ndi kumene kuli misonkho ya malawi nde mulungu adaloladi kuti tili ndi moyo tonse atatu adakhazika mcp pa mpando anthu aja nkumadikira kuti tione ndikuona kuti ife sitikusintha tikungotera cholakwa ndi cholakwa kaya akupanga ndi wa dpp kaya akupanga ndi wa mcp kaya ndi wa udf kaya ndi wa utm cholakwika ndi cholakwika chabwino ndi chabwino posatengera makaka so ife tidathokoza mulungu kuti eh ambuye mwatichita vindicate kuti anthu panopa adaona professionalism and independence ya Times kuti simatengera kuti ndi ndani, yungogwira ntchito yake imene akukamba achimwenangawa, watchdog, kuona kuti kodi a Malawi amene alibe liwu angalankhulire ndi ndani pamalo pokuti amene wa maudindowo azimva. Yeah. Nde ifeyo that's why timanena kuti ndi chisomo kuti takhala nthawi inoyo kuti taprova kwa amene amene ankakayikira ma doubting Thomases kuti no I think anthu awawa they are independent imene alankhulira awawa kuti abwana kunoko independence ilipo. thats why timanena pena timavulala nazo Mm. pogwira ntchito imene tizinena zona Yeah, yes. timavulala nazo Yeah, pena yeah. kuseri kusizimalephera tizikwapo pena ndi pena but at the end of the day palibe adabwerapo kutigwira kukhosi kuti musanene chakuti musanene chakuti umafunika wisdom nawenso ngati mtolankhani Mm. Yeah. pogwira ntchito yako Yeah. there is need for that wisdom Mm. yes nkhani zathu za lero nzitatu ma running mates ndi amenewa yes

Uh, tinaona chipani cha dpp chikupanga un, unveil manifesto yawo iwowa anakhuzi- anakhazikisa bungwe bungwe la anthu amene ama akuwatenga nkuwalemekeza kuti anthu oganiza bwino mchipani kuti akhale pansi amene amasogoledwa ndi a dr collins magalasi ndipo bungwe limenelo kapena kuti komiti imeneyi yagwira ntchito miyezi sikisi kulemba mfundo zosiyanasiyana Ndipo atalemba mfundozo poti constitution ya Malawi imene inali amended mchaka cha 2021 imanena kuti zipani zizikhala ndi manifesto ikamapita ku general elections imene ili yovomerezedwa ndi National Planning Commission komanso yogwirizana ndi ndondomeko za boma za masomphenya a 2063 ndiye anapitisa kumeneko cha for approval and they were certified nkunena kuti iyayi ili bwino ndiye lero anabwera kuzauza amalawi Koma amene anasogolera anali amene awasankha kukhala a running mate a a Mutharika amenewo ndi mayi Jane, Jane Ansah, mayi Jane Ansah SC komanso anapita ndi amene awasankha kuti azakhale a second vice president atati alowe m'boma bambo Enock Chihana amenewa president wa chipani cha aford anapita kumene kusogolera gulu lonseli. ndikukapanga unleash this manifesto ndiye mmene muja akamba zosiyanasiyana after that then masanawa mpamene anapita sopano ku njamba freedom park kumeneko nkumene adadi anapanga join kuti sopano afotokozere adadiwo poyankhula sikuti ana- anakhuza ku manifesto kwenikweni ananena kuti iyayi a Magalasi ayankhula kale bwinobwino iwowo anangochita concentrate on some, on, on, on, on some general principles zokhuzana ndi usogoleri wawo komanso usogoleri wa, uh, usogoleri wa uh, chipani chawo komanso acha- nkhani ya Jane Ansah fuka mmadziwa kuti nkhani ya Jane Ansah ambiri anayankhulapo anachitanso justify chifukwa chimene a Jane Ansah anawasankhira so uh, kwambiri in terms of munthu atati kungompasa uh, uh, a run through ndinena motero koma kuti kukhazikika mwina mzangu achite kaye comment tisanayambe kukhazikika pa nkhani imene mukhoza kukhazikika oh, no, no problem Mukhoza kukhazikika. Mu- mu- interestingly interestingly um, achipani cha dpp akambamo zinthu zosiyanasiyana mu manifesto yawo but one of the most prominent things zimene akamba akambamo nkhani yokhuza ndi decentralization kuti kuchepesa mphamvu kulikuluko eh, capital hill ndikupe- ndikulola kuti maboma maboma azikhala azikhala uh, paokha autonomous in a sense ndiye sizingatheke kuti maboma akhale decentralized ngati kulibe ndalama ndiye iwo akunena mu kampeni yawo kuti azapereka 5 billion kwacha ku constituency ina iliyonse not district each constituency kumbukirani a utm nawonso anali ndi amount imene akhala akunena akabambe kuti tizapereka iwo akunena kuti 5 billion per constituency chifukwa tikufuna kuti kumeneko konko kumene kuzachitika ntchito ndi chitukuko and its not surprising chifukwa pamene amayankhula amayankhula uh, uh, a Mutharika ku Njamba anakambapo nkhani yodandaula kuti you have killed blantyre for example zonse mmangozipanga concentrate ku lilongwe eh? ati ifeyo kungolowa mboma ndizayika decree kuti makampani onse amene have been forced kupita ku lilongwe abwerere ku blantyre ndipo tizaonesesanso kuti blantyre should return as a commercial, cap, cap, commercial capital ya dziko lino mbali imodzi yopanga decentralize kuti zonse zisangokhala concentrated pa Lilongwe komanso mmenemu anakambamo ndithu akambamo zokhuzana ndi achinyamata za job creation akambamo nkhani za tourism kwambiri akambamo nkhani za tourism akambamo nkhani ya food security akambamo nkhani za maphunziro akamba nkhani yokhuzana ndi azimayi akamba it's a big document actually the whole document is 92 pages Ndiye kuti ndi, ndi, ndi, ndi document yaikulu ndithu. Ndimafunanso mwina kungonena, kunena kuti iwo akunena kuti by 2030 chuma cha dziko lino chidzakhala chitakwera pa 6%. That's what they're projecting. They're saying 2030 ah, tidzakhala kuti ndithu ah, tafika kumenekoko. So, in short, what I can tell you is muli malonjezano ndipo akumanena kuti ifeyo sikuti tifuna kuwapasa anthu ma handouts. A Jane Ansah pamene amayankhula ku Mount Soche Hotel ananena kuti ifeyo sitifuna ma handouts, ife tifuna kuti anthuwo tiaphunzise how to fish, not give them the fish but teach them how to fish. Ananenanso ndithu mokhala ngati monyodza, mozembera zimene manifesto ya mcp inanena masabata apitawo akuti musamangonena kuti iyayi munthu aka, mwana akabadwa 500,000, 500,000. Chifukwa chonena kuti manifesto enawa anthu polemba amapanga anatchula mawu onena kuti copy and paste okay. ati mmangopanga copy ndi paste chifukwa zinthuzi kumangalandeko ali ndi system yachikhalira um, imene amakamba ya social welfare Yeah? anaikonza bwino bwino ifeyo kunoko kulibe system yabwino ngati imeneyo ndiye tingofikira basi so anayankhula koma mozemba koma mowonesesa kuti akususana nawo and kuwauza amalawi kuti musamvere zimene zija mumvere ise, im, mumvere ife pomaliza a Mutharika pamene amayankhula ku njamba anazanenapo kunena kuti uh, awa ananena kuti azakulowesani mu 2020 azakulowesani ku kanani koma sizidatheke akuti aMfumu, ati ayima pamwamba pa phiri la mulanje ndipo awonako ku kenani A- aona Aku- kwena aku- eh, akuti akuti kumeneko ine ndikakulowesani Ndikaku- kumene ndakulowesaniko ati osati ku bagamoyo ayi koma ku kenani ndikakulowesani so mwachidule mwina nditha kungonena motero but David ali na zonse um, i think anazanenanso kuti akuuza mcp government iwo mwina ngati mulungu ati let my people go you know kuti i think anthu akuvutika under mcp government therefore iwo ngati a dpp abwera kuti azapulumuse anthuwa so ukayiona manifesto ya uh, dpp sikuti ndiyo kuti sitinazimvepo no i will not come here and say kuti sitinazimvepo but what they are trying to do is they are trying to say kuti izizi they can deliver because its very zikhoza kukhala zone- zodabwisa kuti munthu wina akachite kubwesatu mwina chachilendo nchifukwa chake mwina munthu akabwesatu chachilendo chosiyana anthu amachazachiyang'ana kuti ichi ndechiti so they have a, a good manifesto i must say just like enawo azipani zinazi. The question imene amalawi tili nayo padakali pano ndiyokuti ma manifesto abwino mziko munomu ma documents abwino amakhalamo kuwai- kuwa- kuwakwanilitsa imakhala nkhani zina iwo akunena kuti muwaone imene adagwirira ntchito from 2014 to 2019 and um, kuti tiayeze based on what they deliver up to 2020 and he says kuti ndikubweraso kachikenanso kuti ndizapitirize pamene nasiyira even imene amalankhula a Jane Ansah and I must say kuti for the first time ineyo sindinamve a Jane Ansah kuyankhula ku misonkhano yawo I think kumene amafuna kukhala MP ku, ku, ku Ntcheu ndima ndimaziwa ngati judge komanso interaction yanga kwambiri ndi iwowo inali pamene anali a mec chair you know that type of interaction but i'm now seeing Jane Ansah as a politician and i was like okay so it, okay ineyo in my own head ndimakhala ndimabalalika nawo kuti okay the metamorphosis changing from that person

A Mutharika sali bwino bwino. Kodi mufuna azikanyamula myala? Mufuna azikalima m'munda mwa achili mwa, mwa achakwera? So ndi munthu oti iyeyo akuluakulu ndi mdambo mozimira moto ndeni mukuti sali bwino bwino mukutanthauza chani? So amu aujena achihana ndi amene anadzutsa Kodi a- a- nda- koma ndamva kuti akuti sada- sadakhale pansanja. imeneyo Mhm. timafuna tiyipase nthawi yabwino tikambirane chifukwa chokuti yes

kutiuza kuti mubwere muzagwire ntchito nkutilipira timatenga imeneja ngati confirmation Okay. so iyi ingokhala ngati pempho kwa onse amene afuna titagwira nawo ntchito kuti chonde muzinena nthawi yabwino chifukwa anthu ena amazayamba kumafunsa mafunso ngati kuti pali china chake palibe china chake its just business Yeah. we go where we have been booked

yokhuzana ndi his physical fitness zakhala zikukambidwa its not a secret aliyense wakhala akukamba ndimanena kuti nkhaniyi pali pawiri kapena patatu poti tiziyionera chimene chimavuta kumalawi kuno nchonena kuti nkhani ina iliyonse timafuna kuti tiziyiona kuchokera ku makaka achipani and that amalawi is one of the reasons why we are still poor Tizasiye kumaonera nkhani nkumachita comment on nkhani purely because of political bias. China chili chonse ungochiona m'makaka a chipani. I was glad kunena kuti tili tili ku convention tili, tili ku Lilongwe ku BICC wina wa DPP anabwera ndikunena kuti pa hot current chonde sikuti mukayankhuletu adati tikuziwa kuti pena pake mphamvu nde zachepadi koma chonde bwe- mukabweze moto anali azimayi awiri akuti koma chonde chonde chonde mukabweze moto if what we're trying to say is Kuyankhula zokhuza ndi mtsogoleri kunena kuti mwina ali physically fit or not, tizikhala kuti tikuyankhula from a point of objectivity osati kunyoza. Tonsefe ndife anthu timatha or kudwala ndipo tonse tizakalamba ndipo we have seen nthawi zina anthu amene ali akulu kapena okalamba kukhala better leaders kumuzi kuja kusiyananso mwina ndi anyamata we have seen it before m'midzi mwathumu nthawi zonse tikamayankhula za anthu zokhuzana ndi mmene anabadwira umoyo wawo kapena mmene amaonekera ndi bwino tizichita exercise umunthu and grace ifeyo ngati amalawi so on that one ifeyo ngati times sitingachite promote ndipo sitizakhalako kumbuyo kwa anthu amene anganyoze any of the candidates zinthu ngati zimenezizi it's against our ethics However, M'malawi kukamba nkhani yokhuza nzonena kuti udindo wa president ndi udindo wovuta. Umakhala nthawi zina ma meeting ataliatali. Nthawi zina umafunika uwerenge zima document zitalizitali. Nthawi zina umafunika ndithu kuti pamakhala it's very demanding. Kuitenga nkhani ngati kuti muli ndi medical report, ngati kuti muli ndi umboni, that is wrong ndipo ife sitingapange sitingapange zimenezo sitingapange defend zimenezozo. Mwanena mfundo yonena kuti mwini wake akunena kuti I am fit. What about if he says kuti I'm fit? Ifeyo if someone says kuti is fit, we will take him. Ti- Titenga zimene akuona. Koma ifeyo ngati Times as well. Tili ndi udindo and we have tanena kale nkhani ya watchdog. Sitimanena kuti ndi watchdog. Are you telling me kuti achakwera for example lerolo atanena kuti zinthu zili bwino ife tikuona kuti zinthu sizili bwino tinena kuti poti zinthu zili bwino poti achakwera anena kuti zili bwino No. So we shouldn't apply double standards. Ngata amtali kata nila kuti ndili bwino. Ifeyo independently we have a job, we have a mandate yeah, as professionals. Kuwacha kuonaso nkunena kuti "Ah, maybe we have concerns apo apo ndi apo. For example, are you sure kuti a- amuthalika atawankho- atakuyenda campaign from Chitipa to Nsanje? Maybe not. Maybe chipani cha dpp may have to strategize, mwina ayenda mwina pa helicopter or kapena mwina he will only feature on some key meetings koma osati every single meeting because honestly when you look at him ife tinaona tinaka tinafika ndithu chifupi nawo ku BICC you will find kunena kuti physically he may not be that fit however I said ku BICC pa TV but ndi pa radio ndinenanso chimodzimodzi his spirit seems very strong akumati akamayankhula mawuwo komamva just like before ukumati ukamawamva kaganizidwe kawo ndi mmene akuyankhulira still as strong that's why anthu owazungulira akumanena kuti ifetu sitifuna kuti akanyamule wilibala ife sitifuna kuti akanyamule njerwa that's why they're going toward that because iwo akudziwa zonena kuti kaya akayankhula koma mutu wokha ngati kuti ukuganizabe bwino that's why they're standing on that particular defense ndimafuna kuti nkhani imeneyi ndiyankhule motere Mwayikamba bwino. Yeah.
Ah, ine, andiuza ine mwana. ndikwere pamene alekezera achunga

zomwe ndinkapanga ndili 20 years sikuti ndingamangopanga panopa ayi munthu as you are, ad, you are advancing in age pali zina zimene thupi lako limakuyankhula, and sikulakwa ayi tonse timapemphera kuti mulungu mundisungire moyo mundisungire moyo nthawi yayitali kuti ndidzaone zidzukulu za zidzukulu zanga because you understand kuti when you're aging there's some things you cannot do the way you used to do so imagine when you go beyond 80 we dont expect kuti a peter mutharika azipanga zipidigoli ma somersault kumapanga ma push ups i think that will be asking too much from him but what is clear you can see kuti a mutharika aja sikuti he is as he was but zinthu zina zake sakuzipanga with ease thats why kubwera ku Njamba nkuona nsanja ili apo iwo ndikukhala mgalimoto chief you cannot ignore that You can't. why would you come Sikuti za security, it's a security thing.

for me and I'm entitled to my opinion Yeah. kukwera ma step that's why you would see kuti even kumene tinapita kuja ku bicc he tried kuti a- anapanga avoid ma steps onse and like kwayana said sikuti ndikunyoza tikamanena chonchoyi we are not saying kuti because of that he cannot be president he should not stand for presidency that's not what we are saying we are just saying kuti kodi anthu amene mwina tikumapezeka kuti we are pushing him too much Do we understand kuti there are some things he cannot do? Kodi who said kuti if you want to be president for this country it means ndiye kuti you have to go the whole country kuyankhula ndi anthu. Why do you have other people like achina achina ujena achina Achina- jenasa? Jenasa. Ayo if you- iweyo utagwire wekha ntchito. Ayi, ane- What's the point? anena kuti agawana yes that's what i was coming okay. i'm just agreeing with you okay. because kumalawi kunoko sometimes okay. we press so much expectation on one person okay. as if kuti munthuyo atapanda kubwera kumsonkhano wina wake ndiye kuti "Eh, cha cha no no inu simanena kuti ife sitingakhale kuna Iko kulikonse media. it's the same way it's the same principle so the fact that a Mutharikawo mwina sangakwere ma step it does not mean you take away his ability to be president of this country it's not what you're saying but you are saying kuti munthu wina aliyense ukakhala kuti zaka zayamba kuonjezera pamakhala zinthu zina zake zimene sungazipange mmene unalili every year that goes mmene angapangire zinthu 2019 ndi 2020 zimasiyana so to say kuti he may not be physically fit mmene analili poyamba it doesn't mean tikunena kuti ndekuti Aye. he is not capable of, of becoming a presidential candidate but zina zikumaoneka because abwera akhala mu galimoto ayankhulira mgalimoto kenaka atsika nkukakwera galimoto yawo you understand Yeah. yes that was very strange we must say because anzawo onse anali kunsanja kuja

I've asked him 2 times mpaka penano umafika unena kuti aa basi ino nkhaniyi tayikamba kale. He has told me kuti he is well. Tsiku lina tikuchokera ku tikuchokera ku ku Ndirande. You remember that tinayenda kwambiri the, uh, the whole Blantyre. He actually said kunena kunena kuti achirondiretsa ndikanakhala kuti timafunanso tipite kwa manje. Now I'm, I'm, I'm, I'm just I'm just saying this kuti

koma ife owona tikuona kuti ayi apule apa mwaphonya sitinganene kuti ngakhale eni ake akunena kuti Tikhoza kunena. achita bwino Yeah, we koma can. ife tikuona kuti aphonya Yeah. its the same way a Mutharika atha kumanena kuti ine ndili bwino pakamwa zimene tikuona physi- thupi lawo likhoza kumanena zina that's why he didn't, he did not climb kukakhala pa ujeni paja I don't think kunena choncho nde kuti tikuwanena kuti hey chifukwa chani mwapangira zimenezi we're just saying zimene and sometimes eh, there are people behind you Brian and we should not be blind to the fact kuti patha kukhala anthu ena kumbuyo kwa amene akuchita kukankha iye bwa- mukapanda kupita zimene ndikunenazo kodi inuyo do you expect munthu kuti ayende pena paliponse mutanena kuti ifeyo ngati a dpp we've decided kuti uh, peter mutharika atuluka kankafolo kokha Who is going to blame you for that? But akatuluka akuti- akunena chani and why, why mukuwapangira environment yotani yokuti azikhala comfortable because the one has to be comfortable in the environment that is, is kuti ayankhule mene amanene awa listening to his voice anayimatu apo pa ujeni paja the whole uh, 20 minutes that he spoke he was standing up Yeah. that's why ndimakuuzani kuti ineyo mmene ndawerengera and sindikunena kuti ndili ndi medical report yawo mmene ndawerengera ndikuona ngati kuti ku- kuponya miyendo chonchi might be a challenge thats why kujaku adazungulira sadakwere mastepe apapanso sadatsike pamene paja kuti agwere kukakwera pa nsanja paja ndi nkhani ina thats why he- he was safe sitting in his car because he got down and entered into another car nkumapita Mu- mu- mwinanso china ah, chimene tinganene n'chonena kuti um, be true to yourself um, Iwo ngati awona, kapena anthu amene awazungulira, kapena kaya ndi madokotala kaya ndani amene amawathandizira, awona kuti a pa ma step awowo kuti awawa akakwere mwina sizingakhale zabwino, kuti mwina asakwere. Yes.
It's safe.
Chifukwa anthufe tisamaiwale, ndalezi zimachita kubwera. A Muntharika ndi munthu. And ngati pali challenge ina iliyonse, we accept, tonsefe timakhala ndi ma challenges osiyanasiyana. What am trying to say is asakakamize a Mutharika to do things that he cannot do. He should not climb ma step wo for the sake of political clout kapena kuti m- political mileage ayi.
chikoka ali nacho alibe Chikoka ali nacho. chikoka ali nacho And, and, and I'll tell you why. Anthu a DPP, ife tina azinzathunso ambiri a DPP amene timacheza nawo. one of them ndinamfunsapo kunena kuti why have you opted kuti uh, chifukwa Mutharika tu anachita retire you should not forget that he came to a point where anaoneka ngati azitaya and nthawi imene ma- anthu ena ankaonesa chidwi kuti akhale president wa chipani chija achina Nankhumwa achina msaka ndi ena oterowo anandiuza kunena kuti you know what timati tikakhala nkuona gulu lonselo limene lili kumeneko Munthu amene a Malawi angathe kumulemekeza nkumuvotera kwathuko timaona kuti dzina ndi la Mutharika and that's why they pleaded with him to come back and even iwowa amachita kunena kunena kuti ah inetu sindimafuna kuti I should come back koma nditaona za mavuto amene alipo you know

Anthu amakhulupilira kuti the only person who can challenge a Chakwera seriously nkuona kuti eh, a Chakweraso akumana ndi munthu wina wake amene akhoza he's gonna give him a good run for the presidency ndi kuti mwina ndi a Mutharika. We understand that. So that's why you would see kuti those people akuziwa kuti munthu amene angapikisane and stand with- kukufunsani funso lomwelo Yes.
kuti inuyo mukuona kuti amutharika is popular kapena ayi no you, um, amwini uh, panopa pachilungamo pake andine ndakhala ndikunena chifukwa anthu amakwiya nane ndimanena kuti, Kunena moona mtima, mpikisano wa chisankho chimene chikubwerachi ukhala pakati pa mcp ndi dpp. Ndikanena choncho sindiye kuti ndikunyoza kuti utm si chipani cha mphamvu kapena PP si chipani cha mphamvu, udf si chipani cha mphamvu. That's not what I'm saying. Koma pena pake anthu a Mulungu tiziti tikakhala tiziuzanako zoona. A Banda. Enawa Ap- akha ndi ndi nzanga wina Yeah. amasatira chipani cha utm kwambiri Okay. Ati- ati anandiimbira phone Eh.
anandiimbira phone last week Okay. akuti um, ndikufuna nambala ya wanda msisa koma musandipase pano muzandipase pa 17 Ayi, september ayi, msandipase. kwa utm Eh. kuti kabambe akamazati akusogola ndifuna ndizayimbire

Kuti ife kaya tidzi- tadzikana kuti dzikanyamula. The lady said that on TV. Yes, some- Yes, they said that. Those are Yes. people that are frustrated with so many things that probably are not going according to their expectations. And that's, that, that's why, Brian, I mean, ine ndanenanso. Kuti ngati pali munthu amene anthu akumaona kuti uyuyu can challenge a Chakwera. ndikukhala ndi chance yambiri yokuti he might wrestle it away from him mwina nda Mutharikawo you understand eh? so that you should not let's not pretend yeah so to ask me kuti kodi no by all means he is even a MCP akakhala kumene koko akumayang'ana ndipo Brian italephereka alliance ya UTM ndi DPP mm. ah, MCP angasekerere MCP angasekerere and for me i saw kuti okay these guys are so nanthu a dyera okhaokhawawa they cannot unite kuti akhaleno ndi machances awo ambiri because MCP panopa what they are going to do they are going to see kuti kusagwirizana kumene kuli ndi iwowa iwowa kungoyenera kuti a- a- azilimbise malo ena ndi ena kuti mwina apitirize chinthu so don't underestimate greed as well koma to say kuti pound for pound mwaika Chakwera apa mwaika a- a- a Mutharika apapa onsewa ali ndi ma strength awo Yeah. onsewa Yeah. ali ndi ma weaknesses awo koma ndi amene ati azakhale kuti for me Yeah. neck to neck enawa azabwera pambuyo pa amene wawa Yeah, nakudulani, you had a Yes. thought. Yeah.
Ah. It's your time now. Eh, ndimanena kuti Mm.

ndi ndi It's nditele your time, sir. Ndi- ndi- ndi- nditele nditele um tinaona malemu Saulos Klaus Chilima amene anachita mount one of the best exciting and creative campaigns ever imene tinaonapo kuyamba ma resources ake uh, zimene amayankhula ndi even even publicity the media coverage and design delivery inali campaign ndithu kawawa

That should tell you kunena kuti it's not easy chipani choti changoyamba kumene kupanga penetrate m'Malawi muno osati chifukwa choti alibe kuthekera koma chifukwa chonena kuti mmene tilili ifeyo anthu ngati dziko amene anachuluka ndi anthu onena kuti ali ma rural masses ma rural masses samakhala pa facebook ma rural masses Inuyo mutha kupanga appeal mwina to the elite kwa anyamata osamba ndi oterowo koma kuti munthu mukamfikire wakumudzi amafunika kuti pakhale mukhale ndi ma structure abwino at a constituency level, ku area, ku branch, ku district mpaka ku region chifukwa anthu amene aja akawayankhula aja amakhala ndi amene amadya nawo, amapita nawo kumaliro, amene akudziwa mavuto awo akumudzi kuja. So if you ask me kuti kodi during these years. Utm yachita build ma structures onsewa kuchokera chaka cha 2020 kapena 2019 kufikira panopo? I seriously doubt ngati achita build ma structures wo. Sitikunena kuti alibe kuthekera konena kuti sangachite bwino. In fact, ife we wish everybody the best. However, timanenanso tiyeni tizinena. objectively objectively chipani cha dpp komanso chipani cha mcp ma structures awo anakhala ana, ana, anaika mizu ma district onse and they may have a, ha- an upper hand when it comes ku kupeza ma mp komanso ngakhale presidential candidacy now finally nkhani ya a, akabambe akabambe ndi munthu onena kuti imi- even umati uka- uka- ukaona pa ma candidate onsewa Munthu amene amatha kuchita kufotokoza mwina nkhani za chuma kuposa mwina aliyese is Kabambe for me itu nda Kabambe. I don't think kuti there is another candidate who is explaining the economy as, as well as Akabambe koma it's not just about explaining the economy Nkhani ndi yonena kuti kodi ali ndi chikoka ngakhalenso munthu wa ku Nthalire, ngakhalenso munthu wa ku Nsanje, Lalanje, ngakhale munthu wa ku Ntchisi, ngakhalenso munthu wa ku Thyolo. So muona kunena kuti he has a lot of work to do. Iwowo ngati munthu to brand himself kuzafika pamene anali a Chilima kapena even kupi, kup- kupita komanso chipanicho kuti ma structures ake athe kuthandizira. Mwina mawu awa ndisaiwale. Anthu ena a utm nditacheza nawo nthawi ina ananena kuti, Ifeyo mu 2019 tinachita concentrate kum'chita kampeni pulezidenti. Sitinachite, sitinalowe kwambiri kuchita promote nkhani ya ma constituency ndi kupeza ma MP and that's why tinangopeza ma MP 4. Akuti ulendo uno they will try to do things differently. I wish them all the best. Chabwino.
Tilowere ku nkhani ta- nthawi ikuthamanga kwambiri. Tilibe nthawi yokwanira. Wamwetsa koma ife tikati kumwetsa ndiye kuti kugoletsa Ti- tidzi- tidzimvetsetsana pamenepo waphonya ndani mchipeta ichi cha ma running mates Uh, mwamsanga msanga just ningomaliza pa zimene mayankhula a Chunga tisanayankhe yankho Ine mukakumbukira history yathu ya azisankho a- a- a- a bingu mutharika malemu bingu mutharika atayima ndi chipani chawo sizidatheke pamene a, a, a, a, a, a chair abakili muluzi anawatenga nkuzaima under the udf banner, yes. the story was different sometimes olotakhala kuti ndiwe mtsogoleri wabwino koma the institution that is backing you it's very important some institutions are small ma institutions ena and it's a straight win ena ake kungobwera kuima kumbuyo kwako kuti ndi ameneyi imakhala straight win so zimenezo tisamaiwale back to ma, ma running mate amene wamwetsa kwa ineyo uh, mwina pa akuluakulu 5 because ena anandilembera mpaka kumandiopseza eh, kutinyoza chanichani kuti ife ndi matemba sindimanyoza ayi Eh, Inafika mpaka pamene mkuti- eh, ah, ndikute- ndikulemberani khoti eh, aujeni so i told them kuti proceed

dzitengeni amwayi kuti tikuuzani kukadali masana kuti muone kuti mukhoza kugwira pati ndi pati and sili kudana nanu ayi ine ndilibe munthu amene ndikum- ndikumukondera ayi because they are 22 malawians that are going to make a decision Seven- Now, 7.2 Malawians. yes sorry yes chifukwa cha mavoti if all the way to vote Yeah. now pa ma running mates an interesting story imene ndimafuna ndinene brian ndi ya ku mcp uh, uh, Lazarus Chakwera ndi a Vitumbiko Mumba you remember kuti munali mu hall momujamo mmene a Vitumbiko Mumba ankapezeka kuti alephera kukhala ah, Wachiwiri. fe- wachiwiri Yeah. first ujeni vice president wachani Wa MCP. wa mcp Yeah. eh, anthu momujamo a Vitumbiko kufuna kuchita kulira mmene amakhazulirana kukhala kukhala mcp nde wamona pena zimene amapanga mulungu muholo lomwelo limene anthu ankanyoza a Vitumbiko mumba leroli anthu aja akunyamula mafailo a vitumbiko mumba ngati bwana mulungu zimene amapanga Life. momuja atu muholo momuja nchifukwa chake uh, baibulo limanena kuti he prepares a table Yes. in the presence of Of our thy enemies enemies. sikuti Yes. mulungu akamadalitsa adani athu sadzakhala atatseka maso ayi amaona Ah, in the presence nde amene aja timawerenga ngati mbaibulo pano zikuchitika Yeah. in our Zo- lifetime zoona. where we saw in the same hall Mumba being humiliated ena akuseka mwachipongwe mmene inakhalira bout imene ija chifukwa sinali yamasewera convention imene ija lero muholo momuja achakwera asanamalize ndi kutchula dzina lomwelo kuti my running mate a doctor Lazarus ka, my running mate is Vitumbiko Sadachileni sani mwemwe. asanamalize
anthu aonewo kuti ena amene paja zinali ziku- zili- zikupwetekabe uku abwana bwana alamula bwana

kwambiri ndikhoza kuyankha choncho Eh, apa nde mwauka Yeah.
No. ndiye ndikunena zoona kodi lino mukauka kuti makuza apa nde Mukagwanso mwauka. timakuza. Mukagwanso timakuza. mulungu anatibisira mulungu mawa anatibisira mawa tizikhala bwino ndi munthu lero amene akuoneka ngati Zoona. munthu wopanda ntchito mawa amene akudzakhala pa chipata pokuti feyo

kapena kuti ku- ku- zipanizi ziwunikirenso ma convention pa convention kujatu kumakhalanso ngati malonda amayenda kumene kumene kuja kumachitikanso zambiri zachinyengo and maybe anthu ena amene amapezeka kuti avoteredwa they may not necessarily be anthu amene amene watenga usogoleri amaona kuti ii awa angakhale chipani chawafuna they may not be the best kuti andipange partner Yeah.
So mwina zipanizi ziwunikirenso kunena kuti kodi apapa zinthu timayendesa bwanji? Ku BICC yes. Tinanena kuti mm -hmm. achakwera mm. atenge munthu amene awabweretsere mavoti mm. exactly. ndipo inu mudanena kuti mpikisano udali pakati pa a Hara a NyaHara uh-huh. ndi Vitumbiko Mumba yes. yes. nde ine ndinanena kuti mwa awiriwa mukadzatenga abweretsere voti inu nonsenu mudaithawa
koma in terms of Ah, ndimakumbukira Hot Current akumbuyoku Yeah. tinazanena pano kunena kuti ah, mukapita chigawo cha kumpoto Yeah. anthu amene akuoneka kuti akusogolera mcp munthu amene ali ndi chikoka more than others ndi avitumbiko mumba koma mayi Gota- Catherine Gotani Hara ndi munthu woti wakha- wakhala nthawi yayitali mchipanicho kusiya- ku- kusiyanisa ndi ah, amumba komanso ndi munthu amene mchipanipo generally amampanga accept as their own Koma awawa awa amumba amawaona ngati is disruptive munthu woti wangobwera from nowhere now chipani cha Malawi Congress chosiyana ndi zipani zinazi ndi Sichifunika chipani mavuvu. cho very traditional party now very Sichifunika tradition mavuvu. ah ah so Oh. tri- Ah. ma traditional parties muzaona kuti munthu ma, ma new entrants amavutika even achakwera kuti atenge udindo umene uja 2013 ku RC Yeah, padavuta padavuta so An- anthu sankaona umcp ehe so in Mwacha conclusion in Yes. conclusion mukamapita ku zisankho muziona ma nambala and sometimes muzichita muzichitanga forgo maudani amene muli nawo kapena kusamvana kwanu have your eyes on the ball yang'anani chisankho zinazo mmatha kuzakonza after the elections koma zimakhala ngati kuti anthu mukukangana nkuyiwala kuti pa 16 mutha kuzaluza nonse nkumazalira limodzi then nkumanena tapindulanji koma tidakakhala ndi uyu mwina bwezi tidawoloka i don't know ngati mukufuna ya mapasipoti tiyambe lero Um, nthawi ili ndi yativuta Nthawi yativuta. komano anthu amadandaula kuti mapasipoti Very briefly. Titipeza nso- sakuti tingomaliza msangasanga papa Yeah. mmakamba paja pa ino tinkayamikira a newton kambala Yeah. tidayamikira mai Gotani Hara Yes. kuti ngakhale amaziwa kuti

ndikudziwa kale. ndikudziwa kunena kuti yu- tima- yu- timafuna tikusewereni kumene Yes. a Nyahara Yes. ndikukhulupiranso kuti amadziwa inde Eti.
madakwera meme chakumaweva choncho she to was do told. that akuluakulu tiphunzire Yes. kuti kudzichepetsa nkwabwino muyimaliza bwanji nkhani iyi, ah, ah, kwa- ma- ma- ya- ya mapasi- ya mapasi- Tipanena kuti ya- mapasipoti Tipanena- pakhalano panopa koma ni nkhani yaitali yofunika mwina tizaipase Yes. mpata next

ndi matenda ndi chani ma ali ndi ma ma ma appointments ndi ma doctors chonde tatiyeni tithamangiseni ma ujeni wa ma processes wa tathandize akusintha mwinanso kungowapempha akuboma yes kuti mukamayankhula kwa anthu zokhuzana ndi nkhani ya mapassport kapena ku immigration please yankhulani zinthu zimene pamawa sizakubwererani yes Ngati mukudziwa zoti you're not sure, it's better to say we are not quite sure, we'll come back to you Yes. maybe in a week's time or so.
Yes. Koma zomati muyankhula Tayamba izi kuprinta.
ndikumana tayamba kuprinta Ah, ife nkupita yawa. nkukapeza simukuprinta Kulibeko. mukulakwisa They will not print it komanso in anthu this- akumene kuja ku immigration ni ma technocrats Yes. tiyeni asiye give them the space agwire ntchito ngati anthu oti anaphunzira anazama pa ntchito yawo pasamakhale political interference zimene zimaononga dziko tikamba nkhani njayikulu Yes.
Nkhani njayikulu. simungangoikamba chonchi Ayi. ibwera Ayi. mkati mwa Yes.
sabata Ehe. Ibwera, ibwere.
muyimaliza bwanji nkhani ya lero nkhani ya lero tiyambe ndi uku ningoyambiratu ndi ya ya, ya, ma- ya ma running mate ya ma running mate running mate ali ndi kuthekera kobweretsa mavoti kapena kuthamangitsa mavoti anthu amatha kuthawa kuti na uyu ine ayi taonapo anthu akuyankhula after that day so tione nkhani yonena kuti Let's learn kuti president payekha can only get votes to a certain extent. Kwinaku amafunika kuti ena amuthandize. Inu amene mwasankhidwa kukhala ma running mate sikuti ndinu anthu zidole zosangalatsa anthu kapena zongokongolesa kampeni. Go on the ground and support your candidate. Chifukwa you are president in standing in waiting, chabwino. Vice president in, stand, in waiting. mcp itaima yokha zidavuta Utm itaima yokha zidavuta. Atapezana a Chakwera ndi malemu Chilima kupanga. Can you say that again?
Mcp itaima yokha yeah. idalephera. Okay.
Utm itaima yokha idalephera. Okay. Atasakanizana kuti a Chakwera ngati presidential candidate wa MCP malemu Chilima ngati running mate uh, under MCP adadusa zimene akunena wawa osamuchepesa running mate. Yeah.
Ngati ena akhumudwa chifukwa cha running mate, ngati mpata udakalipo kuti mukhoza kuichuna ichuneni ichuneni a Mega amanena kuti kukhala ngati Ah, pali mpaka pa kaalawansi. eight, mpaka pa Eh, eight. pali Mpaka pa kaalawansi. eight August, yeah. osakakamira zinthu zokuti mukagwa nazo kuphompho sizikuthandizani ngati yofunika kuchuna chuna ichuneni muziyang'ana nkhope za anthu ku- ku- abale anu amene mwayenda nawo ulendo wonsewu kodi nkhope izi zikusangalala anthu ena ali ndwingwindungu they are not happy they are telling you a story mukagwa mawazana kuti ife timadziwatu so running mate ndiofunikira osangoti iyayi anthu akungodziwa a Chakwera okha iyayi anthu akungodziwa a Mutharika okha afunanso kudziwa kuti kodi uyoyo ndi ndani Eh. amene yoyo ine ndimafuna ndinene kuti mwayankhula zamphamvu koma ndibwereke mawu amene amene mudayankhula inu kuti tiphunzire za moyo wa mawa a Mumba adanyozeka mu holo muja and i was there ndipo ndimafuna ndinene kuti akazi a Mumba tiwapatsenso ulemu adanyozekatu anthu aja Yeah. akadakhala ena akadathawa abambo aja ali mwandi- mwandi- mwandichititsa Mwandichititsa manya- manyazi. manyazi Yes. ndikusanizona Zona. alipo azimayi ena Yeah. unduna kungotha unduna Eh. kuthawa Cheka. basi mzimayi Eh. cheka koma amayi aja kulikonse mumanyazi momwemo in the valley ya- ya ma- ya manyaziyo sadataye a- a- a- amuna awo aja lero ali mu mkidzi mm. so ndimafunanso ndinene kuti tisamatayane nthawi ya mavuto mm. chifukwa alipo abwenzi ena nthawi ya mavuto samaoneka yeah. nthawi yatithera mm. mulungu adatibisira mawa mm. tidzikhala bwino ndi wina aliyense pachifukwa chimenechi tizikhala ndi mantha chifukwa sitimaziwa kuti mawa libala chiyani zidzitiopsa kuti kuti kodi awawa awawa akhoza kukhala ndani mawa akhoza ndani mawa amsisha awa yes aujeni awa american boy the american boy yes the american boy